ma eji m aha Chineke nke kere eluigwe na ụwa bụ Chineke nke kere ndị Igbo na-asị udo dịrị unu abụ m onye ozi nke Chineke Onyedịkachi ọtụtụ mgbe ka a na-ekwu okwu na-asị Igbo bụ ụmụ Izrel nke a bụ agba nke atọ ya Ọtụtụ mgbe ka a na-asị na ụmụ Igbo sitere n'agbụrụ Izrel. Ụfọdụ kwenyere na ya, ụfọdụ sị na ọ bụghị eziokwu. Mana ọtụtụ ihe e dere n'akwụkwọ nsọ nke a ga-agụpụtara anyị n'oge a banyere alụmalụ, usoro ndị Igbo ji eme ihe banyere alụmalụ nwoke na nwaanyị, bụkwa usoro ndị ụmụ Izrel sikwa eme ihe n'oge ochie ahụ. Ọtụtụ mgbe ka ị na a na-anụ na anyị bụ agbụrụ ụmụ Izrel. O nwere ihe dị na agbụrụ a. N'oge ochie, Igbo adịghị eje n'agbụrụ ọzọ alụrụ nwaanyị. Agbụrụ ọbụla ha na-achọ ije lụọ nwaanyị, ha ga-amarịrị ihe banyere agbụrụ ahụ nke ọma dịka e dere ya n'akwụkwọ nsọ nke a gaje ịgụpụtara anyị n'oge a. Na Jenesis isi iri abụọ na asatọ amaokwu nke mbụ, e dere Jenesis, e dere akwụkwọ nsọ a na 1760 BC. Ugbu a, ṅaa ntị ka a gụpụtara anyị.
Aịzik wee kpọọ Jekọb, gọzie ya, nye ya iwu sị ya, Gị alụla nwunye sitere na ụmụ ndị inyom Kenan. Aịzik adịla emeela okenye. O wee kpọọ nwa ya nwoke Jekọb sị ya, Alụkwala nwaanyị na agbụrụ nke Kenan. Nye ya iwu na ọ ga-agakwa n'agbụrụ nke ya were gaa lụọ nwaanyị. O nwekwa ihe ọzọ akwụkwọ nsọ kwuru n'ebe ahụ, o were nye ya ngozi nke nna. N'oge ochie, nne nna na nna anyị ha na-enye ụmụ ha ngozi. Ya emee oge ahụ ha na-eme gịnị? Ha na-eto eto. Ihe ọbụla ha tinyere aka ọ na-agaziri ha. Mana ọ dịghịzi otu ahụ ugbu a. Ọtụtụ mgbe ihe ị ga na-anụzi ụmụ nne na nna na-eme ụmụ ha bụ ịbụ ha ọnụ, ịgwa ha okwu ọjọọ, okwu ọjọọ ahụ were dị ire na-eso ha maka na okwu ọ bụla nne ma ọ bụ nna gwara nwa ya na ọ kpapụrụ iwe ọ na-eme gịnị ọ na-adịgide mana akwụkwọ nsọ sị na Aịzik were kpọọ Jekọb were gọzie ya were nye ya iwu sị ya ejekwana na agbụrụ nke ndị Kenan were kpọta nwaanyị gịnị ka ọ pụtara kedu ihe mere ha ji wee na-arụtụ aka na agbụrụ a kedu ihe metụrụ ndị Igbo ji na-arụtụ aka n'agbụrụ oge ochie mana ugbu a ọ dịghịzi otu ahụ. Ọtụtụ ndị ụmụ okorobịa na-aga na mba dị iche iche na agbụrụ dị iche iche nke ha maara nke ha amaghị were kpọrọ nwaanyị, ya mee ọtụtụ ihe na-eme n'obodo a. Agbụrụ bụ ihe siri ike, ọbara siri ike, ọbara abụghị miri, miri abụghị ọbara. Mụ wee na-ajụ, ụmụ Igbo, ọ bụ ezie na ndị Igbo sitere n'agbụrụ Izrel dị ka ihe e dere n'Akwụkwọ Nsọ n'usoro ha si eme ihe n'oge ochie, ana m asị, Udo dịrị unu.